Okay. Follow me. One, two, three. Ọkwa ọdịgo nwaanyị amara ife. Honorable Commissioner nọ ebe a na onwe ya bụ Sally. Kọwaa etu o si wee dị. ife a mee tata bụ ife pụlụ iche n'Ụmụnri niile na n'ani Igbo niile unu gee ntị mgbe igwe eze na-achị Enugwu Ukwu rigoro chere n'ọkwa eze ya o wee bido nebe anya chọba ntọnaana dị n'Enugwu Ukwu malụ ife ndị na-achọ ịna ana ka o were ichechaba malụ ife ndị agbakụtara azụ bụ ife balụ ulu n'Enugwu Ukwu ka e wenitesi ebe obu Ọkpala Nakana ụfọdụ n'ime anyị tupu igwe a abata adị anụ maka ya adị anụ maka ya mana ọ nya kụlụ kpom awọ ji wee mafụ ọ nya kwulu na a ga-eme ife ịrịba ama ebe a ka a malụ wee dozie ini nwa ọgaranya ka ọ dị nwa ogbenye ka ọ nya rịna ka aka kala aka wee jide mma ka ọ dị ka e sufere ya oke maka na ọ na-aga enyi n'aka ọ dị mbe ka agbalụ ana mmiri ee o wee sị na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ya-edozi ebe a maka obudu ebe odubudubu ebe a obu dụ gboo bịa bụrụ obu dụ ulu bịa bụrụ obu na-amụ dike o wee sị na ọ bụrụ sọ obu awa ka anyị ya-ewenata maka na e nwe onye na-aza aba sị na ewenata obu na ọ bụrụ sọ obu ka anyị ewenata na anyị ewenata akụlụngwa dị iche iche akụlụngwa dị iche iche e ji wee malụ Ụmụnri wee malụ ndị Igbo wee malụ Enugwu Ukwu ọ nya ka ọ kpọrọ anyị bụ ụmụ Enugwu Ukwu sị anyị na ife ọ chọrọ ga-eme ife ọbụna o kwu na-adị mma maka na ọ na-ekwu ife dị mma mgbe ọbụna a na-eji Solomon amalụ anyị atụ na Bible mana anyị nwee Solomon na be anyị ekene m unu anyị wee tụba ego nke a bụrụ nke izizi Enugwu Ukwu wee tụba ego maka na afọ onye ọya ga-enye o were lụọ ife eziri ya enwe ọzọ enye ya muziọm alụrụ ebe a tata ọ dị iche na ife ndị ọzọ ọ dị iche na muziọm ndị ọzọ ife o ji dị iche bụ na muziọm ndị ọzọ dịbu n'Enugwu ma ndị dị na mba ọzọ gbara anyị okirikiri either na ofu mmadụ nwe nke anwa lụọ ya n'ime ụlọ be ya ma ọ bụ na ofu mmadụ wetụrụ ego lụọ ya sọsọ ya nye obodo ya jee na họọlụ obodo ba jee lụnye ya mana nke a dị iche nke a bụ na o si n'ala wee fu nke a bụ o si n'ala aka onye Enugu Ukwu ọbụla dị na ya onye wetarọ ego ọ tụọ alo onye atụrọ alo ọ bịa ebe a nụnwa soro kpota aja ya ka o ji wee bụrụ ife dị iche n'obu Enugu Ukwu ka ọ dị ee eziokwu na ife niile aka ezucharọ oke n'ime ya mana muziọm adị alụcha ya alụcha ife anyị bịa emeghe tata bụ the museum itself ife dịzi n'ime a na-akpọ artifact nya akụrụngwa eji wee mara omenala wee mara ndị Igbo ọ dịcha n'ime ebe ahụ mana oke ezurọ asịrị ozu ejule ini sị ekpochie na ọ ife dị na muziọm ee awụghị na-atọ ụtọ a na-eme gịnị a na-agbachenye wee ji so ekenere m igwe Ụmụnri wee kenee onye bụ the building committee project eh, manager the project manager the project eh, chairman bụ eh, ọchịkọtala Enugu Ukwu na Ụmụnri bụ Sir IG Abana ọ na-aga ya nwa bụ the field marshal igwe ziri ya ozi ozugbo o mobilize army ya jewe ọgụ

n'iru so anyị kenele igwe Ụmụnri anyị kenele chineke nke nke nchọcha ebe ọya ekenye anyị si n'ọnụ Enugu Ukwu si n'ọnụ Ụmụnri si n'ọnụ ala Igbo anyị ga-esi etu a wee bụrụ ekene na-ekene ndị niile bịanụ na-ekene igwe Abba na-ekene igwe Abagana ee ka chineke gozie gọvanọ Anambra steeti gozie ndị be anyị niile nke a ka bụ mbido anyị si na alụcha nke a anyị abanye na Nkwọ na ultramodern market ife igwe wepụtara anyị alụ alụ erike ee maka na arụfụ dam ha wee rụbadara ada ekene m unu